igbo mma mma nụ igbo bụ igbo ekene m unu aha m bụ nwaada ifeoma nnamani anyị abịagokwa ọzọ n'oge akụkọ CFM ncheta ndị igbo ee ejikwa m ọmarịcha akụkọ ifo wee bịa taa akụkọ nke m ga-akọrọ unu bụ akụkọ ifo a kpọrọ ọbara edo ifo chakpi wọọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa n'otu oge mgbe gara aga n'otu obodo enwe di na nwunye mụtara ee naanị otu nwa nwaanyị aha nwa ha nwaanyị ahụ bụ ọbara edo ya bụ nwa bụkwanụ sọsọ mma enenebe eje ọrụ achara ugo nwaanyị otu a ka nne na nna ya si etuchara ya afa maka na ya bụ nwa mara mma nke ukwuu n'ihi na ya bụ nwa maa mma wee bịakwa bụrụ sọsọ ofu nwa nne na nna ya mụ ha wee na-eme ya nwa mebiga oke ya bụ nwatakịrị wee bụrụ nwa na-enweghị nsọpụrụ bụrụ nwa na-ada eje ozi bụrụ nwa na-adịghị erubere nne na nna ya isi o wee ruo otu otu otu mgbe nne na nna ya wee chọọ ije ugbo ebe tere aka ugbo ha ga-anọte aka ha wee weru ji na ejula wee nye ọbara edo nne ya wee dọọ ya aka na ntị wee sị ya ọbara edo bịa ebe a sị ya na ama m na ị da eji ntị anụ ihe mana ihe a m na-achọ ịgwa gị ugbu a mee ya ka m si wee gwa gị ya mgbe agụụ ga-ebido ịgụ gị ị ga-ebu ụzọ hụọ ji n'ọkụ ị hụcha ji n'ọkụ tupu ị hụọ ejula n'ọkụ na ihe mere ị ga-eji buru ụzọ hụọ ji n'ọkụ bụ na i buru ụzọ hụọ ejula na ejuna na-agbọ mmiri na mmiri ejuna ga-agbọnyụsị ọkụ and ị makwazi na ị ma mpụ n'iro maka na enwee mmụọ ọjọọ na-agbagharị n'efifie na-agbagharị n'ama obodo na nwatakịrị ọbụla o nweta na nwatakịrị ahụ na mmụọ ahụ ga-atabiri ya imi nwatakịrị ahụ ajọzie njọ ka ndị mmụọ sị ya ọkwa ị nụrụ ihe m kwuo ọ sị ya mama anụgo m anụ ọ sị ọkwa ị nụrụ ihe m kwuo ọ sị ya mama anụgonụ m anụgo m mama ya wee sị ya ihe ị ga-eme kịta bụ na ị ga-abanye n'ụlọ buru ụzọ sachasịa efere a dị n'ime ụlọ zaa ụlọ dozisie ebe ọbụla e ruzie n'efifie mgbe agụụ ga-agụba gị i buru ụzọ hụọ ji dịka m gwara gị ị hụchazie ji ị hụọ ejuna ọkwa ị nụgo ọ sị ya o mama anụgo m nne na nna ya wee pụọ wee jebe ugbo ọbara edo wee banye n'ime ụlọ wee gwube egwu gwube egwu gwube egwu gwube egwu wee chefuo ozi mama ya ziri ya chefuo ihe a sị ya mee ọ bụrụ ụlọ ka ọ za ọ bụrụ efere ka ọ sa ọ bụrụ akwa ka ọ sa o nwerọ ihe o mee wee gwugide egwu gwugide egwu gwugide egwu mgbe o ji wee gwuchaa egwu ike wee gwụ ya agụụ wee bido ịgụ ya o wee jee wepụta ji ya na ejuna ahụ mama ya nyere ya ka o rie o wee bịa ịhụnye ji n'ọkụ wee sị mba na anụ ejuna kakwanụ ụtọ achọrọ m ibu ụzọ wee taa anụ ejuna m tachazie ejuna m hụzie ji n'ọkụ o wee were anụ e, o wee were eju ahụ wee tinye n'ọkụ dịka mama ya gwara ya ozugbo ọkụ na-emetụ ejuna ahụ ejuna wee nyụọ mmiri zụzụzụzụ ọkụ wee nyụọ ozugbo ee ọbara edo wee tie sị ewo nne m gwakwara m agwa o hei nne m sịkwa m bukwere ụzọ hụọ ji o hei kee ihe m ga-eme kedu ihe m ga-eme ezigbo agụụ na-agụ m kedu ihe m ga-eme ọ sị na ihe meenụ bụ na m ga-eji nwayọọ ka m zoro ezo zoro ezo ka m jee na nke ndị agbata obi anyị ka m jee gụta ọkụ ee m ga-eji nwayọọ ka mmụọ ọjọọ ahụ na-agagharị hapụ ịfụ m o wee ji nwayọọ ji nwayọọ wee gaa n'ụzọ wee jee mepee ụzọ ka o zoro ezo zoro ezo wee jee na nke agbata obi ha ka o jee gụta ọkụ ozugbo ọ na-emepe ụzọ ka ọ machafụta mmụọ ọjọọ ahụ wee dapụta ozugbo wee sị ya bịa nwa tụọ ukwe ọbara edo nee ya anya nee ya anya rọọ ya anya wee sị ya gụnwa tụkwa ukwe nke gị ee mmụọ ọjọọ wee mee gana gana wee sị keekwa ụdị nwa bụ ihe nke egwu adịrọ kama ofu mkpụrụ egwu adịrọkwa nwa a n'anya ọ sị ya bịa nwa a sị gị tụọ nya ọ sị ya gụnwa tụọ nya nke gị mmụọ ọjọọ ahụ wee nee ya anya nepadi anya nepadi anya n'iru ozugbo iru ọbara edo wee gbanwee ọbara edo wee dịzie ka ndị mmụọ imi ya wee wee dapụ ọbara edo na-achọzi ikwu okwu ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ na-ekwuzi n'imi n'imi ka ndị mmụọ o wee jee gụtacha ọkụ wee nata ozi mgbe ọ na-ahụzi ji ahụ n'ọkụ ka ọ bịa chọpụtazie ọ na-achọzi ikwu okwu ọ fụzi na ọ na-ekwuzi n'imi n'imi na ọ na-ekwuzi ka ndị mmụọ o wee tibe sị na ya anwụkwa na mgbedezi mama ya na papa ya ejego ugbo wee nata papa ya akwụsị n'ụzọ ebe nwanụ ka ya na agbata obi kpaa nkata mama ya wee buru abọ ji na ede na ihe ha weta n'ugbo wee nata ozugbo ọ na-abata wee nee anya fụ na ọbara edo azadị ụnọ na ọ sadị efere na o nwedị ihe ọbụna o metụrụ aka o wee bido kpọba ya ọ ka bu abọ n'isi wee kpọba ya wee s- kpọba ya ọbara edo ọbara edo ọbara edo wee nọ n'ime wee zaa mami ya mana ka o si wee zaa ya ọ na-ekwuzi n'imi n'imi ka ndị mmụọ mami ya wee tie chi m egbuo m sị ọ gịnị nwa ya wee pụta wee fụ iru nwa ya wee ee wee tụpụ abọ o bu n'isi wee tie sị ya nwa m ọ gịnị ọbara edo wee bido bewe akwa wee kọba mami ya ihe meenụ wee bido wee gụba nne m ọ bụkwa ọbara edo nwa ọbara edo nne m ọ bụkwa ọbara edo nwa

ọbara edo ejuna agbanyụsịara m ọkụ ọbara edo m pụba n'ụzọ wee jebe ịgụta ọkụ ọbara edo m na-eje n'ụzọ hụ mmụọ isi nyegenyege ọbara edo sị m tọọ nkwe m sị ya tọọ nkwe nke ya ọbara edo sị m tọọ nya m sị ya tọọ nya nke ya ọbara edo nne m ọ bụkwa ọbara edo ọbara edo hei mami ya wee bee wee sị chi m egbuo m ọbara edo nwa m kekwanụ nke bụkwanụ nka ee kedu ihe mee na ị da anụ ihe wee buru abọ wee tụfuo wee gbapụ ọsọ wee jee chọba nna ọbara edo wee sị ya bịakwa bịakwa na arụ emekwa anyị ofu nwa anyị ofu mkpụrụ anya anyị ji anyị ji afụ ụzọ ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ na arụ emekwa nna ya wee were ọsọ wee gbanata ozugbo ọ na-afụ nwa ya o tikwe sị ọbara edo gịnịzi kekwa kezi ihe bụ nke a ọbara edo wee bido tibekwa nna m ọ bụ m ọbara edo nwa ọbara edo na nne m nyere m ji na ejula ọbara edo sị m bu ụzọ hụnyewe ji n'ọkụ ọbara edo na m buru ụzọ hụnyewe ejula ọbara edo na ejuna ga-agbanyụsịrị m ọkụ ọbara m wee buru ụzọ hụnyewe ejuna ọbara edo ejuna agbanyụsịara m ọkụ ọbara m pụta n'ụzọ wee jebe ịgụta ọkụ ọbara m na-eje n'ụzọ fụ mmụọ isi nyege nyege ọbara edo Ọ sị m tọọ nkwe m sị ya tọọ nkwe nke ya ọbara edo ọ sị m tọọ nya m sị ya tọọ nya nke ya ọbara edo nna m ọ bụkwa ọbara edo ọbara edo hei nne na nna ọbara edo wee ee obi wee gbawa ha a sị hei na arụ emekwa anyị kedu ihe anyị ga-eme a sị na ihe meenụ bụ na ha ga-eje ka ha jee chọọ oke dibịa dibịa gbasiri ike dibịa bụ akwa akwụrụ ga-abịa ka ọ gbaa ma o nwe ihe a ga-eme ka e nyere ọbara edo aka papa ya wee mara ya atụ sị ya na e nwe dibịa nwanụ n'obodo tere ezigbo aka na ọ ga-ada agụ n'asaa na mmiri n'asaa wee ruo n'ebe dibịa ahụ nọ nna ọbara edo wee binie maka na ọ fụrụ nwa ya nwaanyị n'anya na ọ sọsọ ya bụ nwa ọ mụta kekwanụ ihe ọ ga-emekwa nwoke a wee binie njem wee gagide gagide gagide gagide wee daa mmiri n'asaa na agụ n'asaa wee rute na nke dibịa ahụ a gwara ya maka ya rute ike wee gwụchachaa ya o wee kọọrọ dibịa ihe o ji maka ya wee bịa dibịa wee sị ya na nsogbu adịrọ e, egwu atụna gị na anyị ga-ama ihe anyị ga-eme na sọsọ ihe a na-amarọ ihe a ga-eme ya bụ ọnwụ dibịa wee sị ya na m ga-eso gị wee nachie n'obodo unu ka anyị mara ihe anyị ga-eme ka mụ na mmụọ ahụ mmụọ ọjọọ ahụ na anyị ga-ama aka ka a mara mbe n'abọ nke bụ oke dibịa ahụ wee soro papa ọbara edo wee bata ka ha bata n'obodo ha wee jebe n'ama ha wee kpọrọ ọbara edo ma nne ya ma nna ya ya na dibịa ahụ ha wee jebe n'ama ebe ajọ mmụọ ahụ na-anọ ozugbo ajọ mmụọ ahụ na-afụ ha sị abịa ndị anụnwa tọọnụ nkwe dibịa ahụ wee bupụta ite ọgwụ nke izizi o bu wee chee ya n'iru ajọ mmụọ ajọ mmụọ ahụ wee mee gana gana gana mee ka ọ na-ada mee ka ọ na-ada bupụtakwa ite ọgwụ nke ya chee ya dibịa ahụ n'iru dibịa n'onwe ya mekwa gana gana ọ dịka ha na-amụ aka onye ike ya ka nke nwanne ya ite nke dibịa ahụ ite izizi ahụ dibịa bupụta wee daa n'ala wee kụwa hei obodo deru jim jim dibịa wee tinyekwa aka wee wepụta ite ọgwụ nke ịbụọ kwa wee chee mmụọ ọjọọ ahụ n'ihu mmụọ ọjọọ wepụtakwa nke ya chekwa dibịa n'iru ha n'abọ wee na-ama aka wee na-ama aka ite dibịa wee kụwakwa nke ịbụọ dibịa wee wepụtazie nke ịtọ nke ịtọ anụnwa ee wee na-apụ ọkụ n'ike n'ike ị fụ ụdị ọkụ na-apụ n'ite ahụ wee wepụtazie ya e, ị ga-amagodi na ọgwụ nke a siri ezigbo ike wee chee ya ajọ mmụọ ahụ n'iru hei ajọ mmụọ ahụ enwezi ike ịkwudonwu o wee mee gana gana mee gana gana wee daa wee kụrie ozugbo ahụ mmụọ ahụ na-ada wee kụrie iru ọbara edo wee nachitekwe n'ụdị ya o wee makwa mma ka otu ọ dịbu na mbụ imi ya wee nachitekwa ọzọ wee dịkwa kwụrụkwa ọtọ wee bụrụkwa achara ugo nwaanyị dịka ọ bụ na mbụ hei obi wee bụrụ bụrụ sọsọ aṅụrị nne na nna ya wee na-aṅụrị ndị obodo niile ndị nugo ihe menụ wee na-aṅụrị ọbara edo wee na-aṅụrị ọbara edo wee na-ayọzi nne na nna ya biko unu gbaghara m na m ma na-enupụzikwa isi ọzọ kemgbe ahụzi ọbara edo wee bido wee bụrụzie ezigbo nwa wee na-erube nne na nna ya isi wee na-eme ihe ọbụla a chọ ka o mee ọ bụrọkwa sọsọ ọbara edo ma ụmụaka ndị ọzọ nọgasị n'obodo ahụ maka e nwegasị ụmụaka ndị na-adị eji ntị anụ ihe mana ha nụ maka ihe mere ọbara edo ha ncha wee jiri ya wee mụrụ akọ maka a sị na na nwatakịrị maara ihe na-eji ihe mee ndị ọzọ wee mụta ihe obi wee na-atọ nne na nna ụtọ ha wee buru ihe onyinye dị iche iche wee gaa kenee dibịa ahụ bụ onye napụtara ọbara maka ha si na ọ bụrọ sọsọ na ọ napụta ọbara edo n'aka ajọ mmụọ ahụ kama na o nyekwuru ụmụ nke ha aka ha nwee ike ịmata ihe wee maa na ọ dị mma nwatakịrị ị na-erube nne na nna ya isi ọ ya bụ ebe akụkọ m bịa n'isi njedebe ifo chakpii wọọ ejikwanụ m n'aka na e nwe ihe mmụta pụrụ iche ị mụta n'akụkọ ifo anụnwa anyị kọ ọ ga-amasị m ịnụ ihe mmụta ị mụta biko denyere anyị ihe mmụta ọbụla ị mụta n'akụkọ ifo anụnwa na ebe a na-edenye okwu nke ndị oyibo kpọọ comment section ị nwekwa ike sonyere ndị Centre for Memories na soshal midia anyị dị iche iche anyị nọ na Facebook dịka ncheta ndị Igbo ị chọọ anyị na Facebook ị chọọ ncheta ndị Igbo ị ga-afụ anyị ka ị nwee ike isonye n'ihe omume ndị ọzọ anyị na-eme a bịa na Instagram anyị nọ dịka Centre for Memories na Twitter anyị nọ dịka at CF Memories. Ị nwekwazị ike gaa na webụsaịtị anyị bụ www.centreformemories.org ka ị nwee ike ịfụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme nwekwa ike isonyere anyị n'ihe ndị ọzọ anyị na-eme ka emesịanụ